Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekenere m ndị eze ọdịnala kenere aka ji ọfọ niile dị n'ala Igbo kene ndị eze dibịa kene ụmụada kene ndị echichi kene ife niile Igbo ji ebiri kene gị onye ọma na-ege m ntị kene ndị ntorobịa Igbo nwere nze nwee ọzọ a sị m ka a na-etinye na Nkoechi Nyansa abụ m nwanne unu nwoke bụ Maazị Chinwatakweakụ Ezigbo onye Ọmambala Anam ka m si eje ndị be anyị kacha anọ ụmụnne m a sị na onye hapụ ihe o ji achọ mma mma ya rụọ kpatara o ji bụ na mmiri ọbụla chefuru ebe o si ga-atarịrị n'oge na-adịghị anya ndị be anyị anyị bụ igbo gbafuru dịka atụrụ na-enweghị onye nche onye ọbụla n'ụzọ nke aka ya gị onye ọma na-ege m ntị leruo anya gburugburu gị ị bụrụ onye na-agwa onwe gị eziokwu ị ga-ahụnatarịrị ihe ịrịba ama ndị a ọ bụ gịnị kpatara nke a aghara ndụ kpaa akụ onye iro erie a sị na ọ bụrụ na ihe emeghị nwata n'akpịrị ọ gaghị ama na ilo asọ mmiri bụ nnukwu ọrụ ụmụnne m kedu ka anyị si hapụ ụkwụ ma were aka na-achọ ihe dabara na mmiri njem nchọpụta anyị gara gosiri n'ezie na ihe na-esi nwa mkpi isi dị ya n'arụ maka na ọya gburu ikpete dị ya n'ime afọ ọtụtụ ndị nne na nna ejila aka ha duhie ụmụ ha n'ihi akụ nke ụwa nne na nwa na-enwe mmekọ nna na nwa na-enwe mmekọ ndị ụmụnne naabọ na-enwekwazi mmekọ ọ bụ nsọ ala na arụ niile a anyị na-ahụ oge ugbu a socha na ihe na-ebutere anyị ọgbata uhie n'ala Igbo ụfọdụ ndị nchekwa nakwa eze ọdịnala ejirila iberibe merụọ ọfọ nakwa ihe obodo ha ji ji ebube ebe ọtụtụ ndị nze na ọzọ chefularị na okpu ha kpu n'isi ha bụ ire nke na-egosipụta eziokwu n'ala Igbo ọ ga-amasị m ime ka ị mata na ọtụtụ ndị nkụzi enwerela nzuzu wepụ agụmagụ na asụsụ ọdịnala n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka anyị ndị prima nakwa sekọndịrị nke na-agba m anya mmiri bụ na imirikiti ndị isi ụlọ akwụkwọ nke sekọndịrị a kpọrọ prịnsịpal ejila iberibe ma kwee ka ụmụaka wepụ asụsụ Igbo n'ule WAEC Igbo mụrụ m ihe emebigo mana marakwa ama na ọchụpụrụ onwe ya n'ụgbọ asịkwana na ụgbọ eruteghị ya mana ka o sina dị ọ bụrụgodị na eze nchi fọdụrụ naanị otu ọ ga na-egbu achara kpatara enwe jiri kwuo ma kwusie ike ka ọsọ gbuo ya na dinta kama isi ya ga-ekpu anwụrụ ndị be anyị ọgbakọ obodo ụmụnna nakwa ikwu na ibe n'ama abụghị na onye nọọ na be ya ọ gaghị ahụ ọnwa na kpakpando kama o gosiri n'ezie na a gbakọọ aka ọnụ awụrụ ehi anya ọ bụ ya kpatara anyị ji wepụta atụmatụ a ebe anyị ga-anọ dịka ụmụnne nwafọ Igbo nakwa ndị enyi wee na-akụziri onwe anyị ihe dị iche iche nke metụtara omenala ejije asụsụ anyị nakwa odide ya n'uju n'ụzọ pụrụ iche anyị na-arịọ gị ka i binye aka sonye na mkparịta ụka ma tụsapụ akara ya n'ikuku maka ọdịmma anyị niile maka ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ma ndị zọpụrụ ije ụmụnne m anyị kpabiri ana suo ya ọkụ maka na ihe ju akpa a machie ya ọnụ ka anyị chebenụ ụbọchị onye ori ga-akpa nne ya ka ndị nne ihe a na-efu efu nyere ya mgbaji maka na e lewe ka ikpere okwu si eji ebe a na mmiri na ncha dị n'obi ga-akpụrịrị chetakwa na a ka m bụ nwanne gị nwoke bụ maazị chinwatakwa onye gị na ya ga na-anọ ndị be anyị emesịa m